I bpeil na mban chuaigh rudaí in olcas d'fhoireann na Gaillimhe le linn na sraithe nuair a d'fhulaingíodar ísliú céime go Roinn 2. An éireodh leo teacht chucu féin agus tús a chur lena bhfeachtas Craobh TG4 le bua nuair a thugadar aghaidh ar a gcomharsain i gCúige Chonnacht, Maigh Eo. Bhí Micheál Ó Drisleáin i gCill Tuama don cheann seo.
Anois Maigh Eo teacht babhta amháin eile tar nó curaithe na bliana seo caite. Iarraidh an craobh a thabhairt leo den tarna bliain as a chéile. Á cad é mar cúilín ag Sinéad Cafferky! Tús maith ansan arís ag Maigh Eo.
Ón nGaillimh go dtí Louise Ward, tá siad ag bogadh go maith. Contúirt anois i gcónaí do Mhaigh Eo. Trasna ansan arís go dtí Leanne Coen. Deis ag an lántosaí an ceann san ag tuirlingt, ag taisteal agus thar an trasnán. Scór an chluiche go dtí seo ag lántosaí na Gaillimhe. Leanne Coen ag críochnú ach comhimirt den chéad scoth ag na tosaithe roimhe sin. Agus ag iarraidh breith suas uirthi ansan tá Nicola O'Malley ach seilbh buaite ag Emma Reaney. Tá scór amháin go dtí seo aici féin, pas amach go dtí, Róisín Leonard, Leonard go healaíonta thar an trasnán, ard cúilín ansan ag an nGaillimh, ó thaobh taobh na páirce agus seilbh go leor ag an dá thaobh, bheadh cúl an-chinniúnach ar fad i ndáiríre is dócha i gcluiche atá comh cóngarach mar seo. Féachaint in airde í féin, tabhairt fén gcúilín, á sin scór an chluiche! Glynn fós ag dul á pas cliste. Oibrithe isteach ansan go dtí Olivia Divilly. Divilly uillinn géar go maith an ceann san. Oibrithe isteach an chéad scór sa tarna leath ag an nGaillimh. Ardchríoch ansan ag Olivia Divilly. Is Maigh Eo tré Hannah Reape. Ó tá an ceann san goidte thar n-ais ag an nGaillimh. Níl aon rud ag dul i bhfabhar Mhaigh Eo ins an tarna leath. Seo chugainn Ailbhe Davoren. Agus triúr sa tóir. Á tá an geansaí tarraingthe. Ní Davoren atá ann ach Olivia Divilly agus an ceann san imithe isteach agus thar an trasnán ag an deireadh. Bhuel, ceist beagáinín fé, ach is dócha gur chas sí isteach díreach ag an deireadh. Clog tosaithe arís, an cic amach le teacht ón nGaillimh agus fé bhun nóiméad, an ceann seo preabtha ar aghaidh anseo. Seilbh i gcónaí ach tá beirt sínte ansan, an imirt ag leanúint ar aghaidh. Seo chugainn Andrea Trill. Deis ansan ag an nGaillimh Trill fós ag dul triailfidh sí, cúl b'fhéidir í féin an ceann seo stoptha ag an gcúl báire agus ar an tarna iarracht neadaithe sa líontán. Stoptha céad uair ag Laura Brennan ach ag an deireadh bhí an tarna seans ansan ag Andrea Trill. Tá cúl cinniúnach in san nóiméad deireanach ansan aimsithe ag an nGaillimh. Bhuaigh Maigh Eo anuraidh ach tá craobh Chonnacht tugtha leo anseo tráthnóna ag an nGaillimh. Beag duine a shíl i ndáiríre bhí Maigh Eo ag teacht isteach mar rogha láidir na n-údar ach tá siad thar a bheith sásta an Ghaillimh in uachtar 1-11 ag an nGaillimh, 0-9 ag Maigh Eo, an corn. An corn ardaithe san aer anois ag an gcaptaen, Davoren.